an balimaw aw ni ɲatuma aw balimamuso madame sise ramata sisoko tantera ka bɔ atlanta états-unis bi ye tarata don ye mardi utu kalo tile tan ni kelen le 11 août 2026 ka maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan yɔrɔ n y'a fɔ ye ko ne ye nin don ka nin don ko kɔrɔ bɛna kuma kuma dɔ kan a tɛ se ka fɔ bɛɛ ɲɛna ok donc bi n bɛna kuma bolokoli kan n bɛna cɛ ka cɛya yira aw la ni cɛ bolokora mun de bɛ tigɛ n bɛ muso fana ka musoya yira aw la ni muso bolokora mun de bɛ tigɛ k'a fila kɔnpare maintenant n bɛna modɛliw de yira aw la nin na n bɛna video wɛrɛ kɛ k'a ɲɛfɔ detail la min na n bɛ modɛli dɔrɔn de yira pour que aw k'a dɔn cɛ ka cɛya a bɛ kɔnpare muso ka musoya la cogo min o la ni n y'a ɲɛfɔ k'a fɔ fɛn min bɛ tigɛ aw bɛn'o faamu yɔrɔ n y'a fɔ cɛ bɛ kɛ cogo min muso bɛ kɛ cogo min n bɛna yira ni cɛ ta ye fɔlɔ a filɛ nin ye cɛ ka cɛya ye cɛ ka cɛya n bɛna kɔnte fɛn wɔɔrɔ de b'a la a lajɛ bani nin ye cɛ ka cɛya si bara an b'a fɔ ma ko testicule foroko o ye scrotum ye o foroko kelen de bɛ kɔntiniye ka cɛ ka cɛya kala k'o datugu o de foroko ye nin u y'a bɔ nin yan na mais dugumala a bɛ yan golo maintenant kala in yɛrɛ ye fɛn saba de b'a kɔnɔ a kunkolo o tɔgɔ ko gland gland kala in yɛrɛ ye fɛn fila de ye a kɔnɔ a lajɛ bani ni n y'a dayɛlɛ sanfɛla yɔrɔ bɛ yen dugumala bɛ yen maintenant sanfɛla a bɛ f'o ma ko corpus cavernosum le corps euh, caverneux anglais la comme corpus caver en français la mais en anglais c'est corpus cavernosum dugumala corpus spongiosum anglais tɛ dɛ mais o ye latin de ye parce que tɔgɔ dɔw bɛ an b'a fɔ cogo min ko facebook ni tiktok tɔgɔ de dar'u la ni sanfɛla in cavernosum dugumala spongiosum o spongiosum de bɛ laban ka kɛ kunkolo ye min ye gland ye donc ni cɛmisɛnnin bolo bɛ ko golo in dɔrɔn de bɛ kɔrɔta walasa nin gland in ka se ka bɔ walasa a ka saniya n bɛna video kɛ ka physiologie ɲɛfɔ min bɛ k'a kɔnɔ k'o ɲɛfɔ mais sen in na n b'a fɛ k'a dɔn dɔrɔn si bara golo maintenant tiyo dɔ de bɛ yan sisan min bɛ sperme ta sisan si kisɛ ta k'a boli ka na n'a ye ka bɔ nin fɛ walasa ka bɔ cɛ la ka taa yɔrɔ dɔ la sisan n bɛna taa muso ta ta sisan fɛn o fɛn n y'a yira aw la cɛ la kɛ a bɛɛ bɛ muso la seulement a surunyana de a fɔlɔ ye min ye cɛ ka cɛya si an b'a fɔ min ma ko testicule muso ta la o de bɛ bɛn ovaire ma o bɛ muso kɔnɔ de a filɛ nin ye o bɛ kɔnɔna de la i ma ale tɛ kɛnɛma a bɛ kɔnɔna na muso kɔnɔ alors que cɛ ta don aw y'a ye kɛnɛma na a bɛ muso kɔnɔ filanan ye min ye cɛ ka cɛya si bara n ye min yira aw la n ye testicule n y'o yira aw la yan a filɛ a bɛ bara min foroko min kɔnɔ scrotum o de bɛ bɛn muso ka musoya gundo daba ma a filɛ an b'a fɔ o ma ko les grandes lèvres daba maintenant ɲɛ bɛ da fitinin na a bɛ fɔ min ma ko petite lèvre tubabukan na muso ka musoya gundo da a fitinini o de bɛ bɛn cɛ fana ka corpus spongiosum ma nin yɔrɔ in dɛ o de y'a da fitinini nin yɔrɔ ye okay? maintenant yɔrɔ min bɛ sanfɛ n y'a fɛ min ye cavernosum sanfɛla ye o de bɛ bɛn muso ka clitoris ma o filɛ nin o bɛ komi nin yɔrɔnin nin donc n'i ye nin k'a kan sisan i b'a ye nin bɛ komi da fitinin ni daba la kaban na nka yɛrɛ nin tɛ daba ya nin tɛ da fitinin ya ɲɛ bɛ nin kunkoloni na dɛ nin bɛ komi cɛ ka cɛya kala o surunman parce que muso ni cɛ bɛɛ ye kelen absolument surunyana nin na quoi o kalanin filɛ nin maintenant o kɔnɔna de la sisan cavernosum min yira la o fana bɛ muso kɔnɔna na tan ok donc n'i y'a jateminɛ n bɛna a ɲɛfɔ video dɔ la sisan ni cɛ bolo bɛ ko mun bɛ tigɛ ni muso bolo bɛ ko mun bɛ tigɛ mais d'abord a y'a faamu k'a fɔ cɛ kɔni ka bolokoli golo dɔrɔn de bɛ kɔrɔta golo dɔrɔn de bɛ kɔrɔta maintenant ni golo kɔrɔta la gland in bɛ yira pour que a kana nɔgɔ fɛnw ka k'a la o y'a raison ye mais fɛn minnu bɛ tigɛ a la n bɛn'o de ɲɛfɔ video wɛrɛ la parce que o ye physiologie mais nin na fana sisan ni muso bolo bɛ ko mun de bɛ tigɛ a lagɛ bani daba bɛ yen da fitinin bɛ yen gland bɛ yen clitoris bɛ yen donc bolokoli la u bɛ nin de gland ni nin clitoris min tigɛ a bɛ komi n'i ka cɛ ka cɛyakala bɛɛ de tigɛ parce que nin kɛra fitinin dɔrɔn de ye caman de bɛ nin kɔnɔ nafa caman bɛ nin kɔnɔ n bɛn'o ɲɛfɔ mais quand même i bɛ komi n'i ye cɛ ka cɛya bɛɛ tigɛ muso ka bolokoli o de bɛ bɛn o ma ok donc pour te dire que nin yɔrɔ fitinin o de bɛ bɛn cɛya ka cɛya jamanjan in ma nin ma lagɛ nin fitinin o de bɛ bɛn nin bɛɛ ma nin da in o de bɛ bɛn nin yɔrɔnin ma nin daba in o de bɛ bɛn nin goloba in ma nin bara in si bara o de bɛ bɛn nin ma kɔnɔna na parce que muso ta b'a kɔnɔ mais cɛ ta bɛ kɛnɛ ma donc nin bɛɛ k'a yira la k'a fɔ ni bolokoli bɛ kɛ fɛn minnu bɛ tigɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ n bɛn'o ɲɛfɔ video wɛrɛ la mais pour le moment nin ye dɔrɔn ka anatomie yira la fɛnw bɛ comparer cogo min muso ni cɛ ta la ok donc nin ye k'a ɲɛfɔ n y'a fɔ ye cogo min ko n'i ye nin dɔgɔtɔrɔ in bɛ kan ka fɛn minnu fɔ denmisɛnnin man ka kuma bɛɛ lamɛn ok a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ